tikulandireni mmawa walero pa 9 january 2026 iyi ndiye tikuchokera kuno gramax tabweranso ndi nkhani makamaka sunrise malawi program imene tikuchokera ku zodiac kumene kuti imon piringo komanso john paul kayuni abwera nazo nkhani zosiyanasiyana inu tikumemeni kuti takhalani pamenepo muone kuti kodi akuti zikukhala bwanji mdziko muno mulitu nkhani zambiri zosiyanasiyana zimene zachitika ndithu nkhani za masewero kaya za zisudzo zo ah, msangulutso komansotu ndi nkhani zachitukuko mdziko muno kodi a dpp pano afika pati nanga zili bwanji inutu tikumemeni kuti inu mutakhala pomwepo pamene awa akutibweretsera mpulogalamu imeneyi ndipotu kuli nkhani zosiyanasiyana zachitukuko mdziko muno kodi mwamva za ngozi imene yachitika ndipotu akuti madalitso kazombo wamwalira kodi inu zimenezo mwamva inutu takhalani pomwepo pamenetu programu iyi ikuyamba mmawa uno inu tikumemeni kuti mupange like mupange subscribe tikulandireni ku programu ya sunrise pano pa zodiac television lero ndi pa 9 january eh, chaka chimenechi cha 2026 Eh, program imeneyi tabwera nazo zambiri zimene tikufuna tikupatsireni welcome welcome dear viewer to this program sunrise here on zodiac television my name is john paul kayuni and my colleague here imon piringo good morning imon good morning jp inunso kukulandirani kumeneko koma tiyambe mmawa uno nkhani yathu yoyamba kuti muno mmalawi masiku ano mwabwera galimoto zamakono zochuluka pali zomwe amati za automatic kapena kuti zosintha zokha magiya komanso zoyendera magetsi kumene kusiyana ndi zija zakale Kodi- kodi, zimenezi kodi zoyendera magetsi zimakhalanso ndi injini eh, zimakhala ndi injini zimafanana chilichonse zimangosiyana system imene imapititsa moto ah, kuti ndimaona ngati zimakhala ndi chimota chinake ngati chachigayo chija Ayi. kuti moto of course kapena imakhalamo, batire sikuti basi sis- batire batire kuti kumango pukusa basi ayi imakhalamo ndithu mm-hmm. zina zimafanana zinthu zake chabwino ndithu ndithu yeah, it will be paja kuti kulinso za hybrid so zimakhala zofanana mm-hmm. nawo it will be very interesting to see kuti operation yake mwinji imaenda moda mm. all right zimenezi mm-hmm. zachititsa kuti eni malo okonzera galimoto kapena kuti garage uh, atutumuke ndi kusintha kwa kachitidwe ka zinthu Zomwe ndimanena zi- Ehe, mtolankhani wathu george kalungwe anapita kwa biwi mu mzinda wa lilongwe kumene kuti ndi kumene kumachitika zokonzakonza ah, galimoto zosiyanasiyana komwe anayendera garaja ina kumeneko iye anayendera garaje ya chibiso motors ndiye poyamba analankhula ndi a prince phiri yemwe ndi mkulu woona za malonda ku kampani imeneyi ya uh, yoona zokonza galimoto chibiso motors kwenikweni inayamba mu chaka cha 2016 pamene tinayambira ku malangalanga so business tapanga ku malangalangako kwa zaka zingapo kenakono uh, tinalembetsedwa kukhala okhazikika ndithu mchaka cha 2019 Pamene tina, tinazachokano ku malangalanga kubwera ku malo ano ku Biwi Triangle komwe pano patikupangirako takhalanso tikupangirako kwa zaka zambiri ndithu pamene tinaona kuti takula so kukula kumeneku ndithu kunabweretsa kuti tikhulupiriridwe ndi makampani osiyanasiyana komanso nthambi zina za boma komanso ma organization osiyanasiyana omwe amatha kutibweretsera magalimoto awo kuti tizakonzere uh, komanso kukhu- kuphatikiza kuti takhulupiriridwa ndithu ndi a TEVET omwe amatibwereseranso ma student awo ma student awo ochokera mu technical college osiyanasiyana uh, kuti azathe kumalizitsa komanso kuphunzira ntchito pamalo pano ife achibiso motors poonetsa- poona kuti nazo zinthu zikusintha magalimoto onse omwe akubwera akubwera mosintha omwe ndithu pano tili ndi magalimoto oti amayendera magetsi osatinso petulo kapena dizilo so poonetsetsa kuti nazo zoti tikukwaniritsa komanso tikuyenda pamodzi ndi nthawi Tili ndi azathu omwe amachoka kuchokera ku South Africa amabwera chaka chilichonse kumapeto kwa chaka chilichonse kuzatiphunzitsa kuonetsa zo- zoti tikumvetsetsa komanso tikudziwa mmene magalimoto akubwerera poti be dziko, dziko la South Africa ndi dziko lotukukirako pang'ono mwina kutiposa ifeyo nde magalimoto osiyanasiyana amatha kubwera kumeneko momwe nde awonso akhala zoti aphunzira mwina chaka chonse kufika kumapeto kwa chaka kuti amakhala kuti be ali ndi nzeru zoti ife tinakalibe nde poonetsetsa kuti tikukula komanso zinthu zoti tikusintha komanso tili ndi- tikuyenda ndi nyengo ndi mmene magalimoto ali akubwerera pano timaonetsa zoti amenewa abwera azatiphunzitsira ogwira ntchito athu omwenso pakadali pano tikunena pano anabwera mwezi watha ndi pano pomwenso akanali malo omwe ano eya momwe aphiri afotokozera malo amenewatu achibiso akuphunzitsanso amisiri ntchito ngati uh, mba, ntchito ngati mbali imodzi yotukula moyo wa achinyamata muno mmalawi kuyamba kuphunzira ntchito ndayamba 2020 ndaphunzira kwa zaka ziwiri koma kwambiri kuti sindimagwira ngati o- oti ndikuziziwa ndimene ndikuphunzira kena kunazayamba kumagwirako ntchito ngati kuti ngati kuti pa level yanga ndayamba kuzimva kuti ndayamba kuziwa kugwira chani ntchito mpaka kufika chaka chinochi koma kwambiri chaka ndi chaka kubwera bwana athu a john pete tapanga improve mmene magwiridwe athu anya- antchito chaka ndi chaka amabwera kupita kubwera kupita amatiphunzitsa moposa anthu ena asiyena amatisogolera asiyena akunja oti ama- akumashop ena kubwera nawo zaphunzira nawo ntchito ku garage kwathuko ngasigulana ndiona kuti kubwerako zakhalanso ndine ndimaphunzitsa anzanga ena mwana ngati asikana olo atakhala anyamata potenga ndi mmene amatiphunzitsa ife ntchito timaphunzira mosiyana ndi mmene amaphunzitsa achinyamata muno apa mafaso ndalimbikitsa asikana anzanga kuti asamaope kuphunzira ntchito za manja ntchito ukakhala kuti ndiolimbikira amatha kumaikwanisa ndipo mmodzi mwa akuluakulu a chibiso motors ndi a ishmael makawa omwe anayambitsa limodzi kampani ndi mchimwene wawo patrick koma iwowa amakhala ku south africa kuno ku malawi amabwera kudzangophunzitsa anthu osiyana nchi- osiyanasiyana ntchito zimene zimachitika kumeneko ineyo ndikamabwera kuno kuzaphunzisa ndimabweranso ndi timu yanga ina yomwe timabwera nayo kuzagwira nayo ntchito komanso kuzaphunzisa achinyamata ku malawi kuno kuti atengerepo chiphunziro komanso chisanzo chabwino malinga ndi magwiridwe athu a ntchito ndiye pali asikana ndi anyamata amene ndabwera nawo ena ali pa ground pompano i think muthaso kuwaona um, mbali kubwera kwa ine makamaka kumalawi kuno kuma- kumathandiza achinyamata kwa amene makamaka akuphunzira amene aku- akuphunzira kumene ntchito kapena akulowa kumene mu industry kuti azikhala ndi chidwi aziona kuti kuti kusogolo ku- kusogolo kwathukonso kuli anthu amene akuchita bwino ndi industry imene amene akupita pasogolo kuphunzira kunoko munthu utha kuphunzira kuno koma mm, uh, luso lambiri limachita kuchoke- timachita ku- kutenga maiko akunja zonse zomwe zikuchitika ku malawi kuno tikuyambira mapo- zo- zipangizo zogwiritsa ntchito matuzi timachita kubwereka maiko akunja ndiye ifeyo tabwera nalo luso limija maiko akunja ndikubwera nalo pa ground kuti tiaphunzitse anthu pa ground ndiye iwo amachita kubera mokokera mwapo ndi apo koma ifeyo tabwera pa ground ndi timu yathu ija kuti tiaphunzise tiaonese kuti zinthu zima- zimakhala chonchi zimatero chonchi ah, kunoko industry imeneyi tinganena kuti sikupita pasogolo pa malinga ndi zifukwa zingapo zif- zifukwa zina ngati kukwera zinthu kwa katundu amene timamuoda kunja um, achinyamata akulephera kuti afikire kugula zipangizo zina ndi zina komanso kuti uh, aphunzire zina ndi zina malinga ndi kukwera kwa zinthu kapena kusapezeka kwa zinthu kusowa kwa ma resources pa ground tili pa nkhani zokhudza mayendedwe ndi pamsewu yemwe angomusankha kumene kukhala nduna ya zamtengatenga ndi ntchito a jappie mhango wati president peter mutharika awasankha kuti athane ndi mavuto omwe akuta undunawu ndi mabungwe komanso nthambi zomwe undunawu umayang'anira a mhango omwe awasankha pa udindowu lolemba sabata ino anena izi pa ulendo wawo omwe amayendera likulu la nthambi yoona zapamsewu drtss ndi roads authority ku lilongwe mwazina a mhango adandaula ndi kukwera kwa ngozi zapamisewu zomwe zikukhudza akabaza mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale komanso kuonongeka kwa misewu mdziko lino a Mhango akufotokoza mdziko muno monga mukudziwa nyengo ya mvula ino takumana ndi mavuto ochuluka misewu yambiri yaonongeka uh, chigawo cha pakati uh, zativuta kwambiri choncho tinaona ngati kuti mwina tikumane ngati unduna tione kuti kodi uh, kupita kutsogolo tiyenda bwanji Uh, kuchoka kumeneko tinabwera ku unduna woona za pamsewu uh, uh, directorate of road traffic and safety services uh, kumeneko tinakumana nawonso kumeneko atsogoleri uh, akuluakulu amene akugwira ntchito kumeneko uh, takambisana nawo tamva mavuto amene akukumana nawo pali ntchito zingapo zimene zayima chifukwa cha kuvuta kwa ndalama Eh, komanso kumenekuja eh, nkhani zakatangale eh, pali anthu ena amapeza ziphaso mwachinyengo Ah, zimenezi tinakamba nawo kuti nthawi yakwana kuti zimenezi tithetse chifukwa zi- zimene zikuthandiza kuti mwina ngozizo zizichuluka mdziko muno koma kwakukulu kwambiri inali nkhani ya anthu akabaza anthu amene akuchova njinga za moto mtaunimu ngozi zachuluka kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amenewaja they are not properly regulated mwina sitinaike malamulo okwanira oti azigwiritsa ntchito pamene aku- akupanga ah, bus- business yawo malonda awo choncho ah, chifukwa choti ngozi zikuchuluka zikupereka mavuto ena kuma sekta ena aboma ah, unduna wa zaumoyo monga mwakhala mukumva akudandaula kuti muzipatalamo anthu angozi achuluka ngozi zimene zimene zikuchokera ndi akabaza aja pang'ono agwa panjinga pang'ono kwachitika zakuti choncho mukapita ngati Kamuzu Central Hospital mukapeza anthu ambirimbiri alira mbalama muchipatala kuti mufunse kuti chachitika ndi chani akuti zakabaza ndiye tinaona kuti mwina nthawi yafika kuti tipeze njira zabwino zoti tithane ndi vuto limeneli ndi vuto lalikulu sangathane nalo munthu mmodzi ndiofunika tonsefe limodzi tiike mitu yathu pamodzi kuti tithane nalo ndili ndi chikhulupiriro kuti ah, anyamata anzeru zabwino aku road traffic ah, apanga chotheka eh, anzathu akupolisi ndi onse amene ali okhudzidwa kuti eh, tigwirane manja kuti vuto limeneli titha- tithane nalo Ah, ndinene pano kuti sitigona tigwira ntchito usiku ndi usana kuti vuto limenelija tithane nalo Ah, komalizira tinabwera kuno ku roads authority imene ndi bungwe lofunikira kwambiri mu dziko muno chifukwa tikamati tabwera kuno ndi kuti timayenda mmisewu misewu imene tayendamo ija amamanga limamanga ndi bung- bungwe limeneli bungwe lofunikira kwambiri ah, ku boma E, amenewa ah, ntchito yawo ah, ikuyenda bwino koma akukumana ndi mavuto aakulu kwambiri Ah, mukudziwa inu kuti zaka zitatu zapitazi eh, ndondomeko timanena kuti timatolera ndalama zo- zopangira misewu eh, fuel levy Ah, mafuta akabwera mdziko muno timapeza bwino limodzi limodzi imene timakonzera misewu chifukwa chaku cha vu- mavuto ena amene achitika mdziko muno ndalama zimenezi tinasiya kutolera kotero kuti chifukwa chakuti ndalama zimenezi sitikutolera bungwe limeneli likukanika kuti li- likonze misewu chifukwa chake misewu yathu iyi mukuona kuti muli zigwembe eh, ena kuti eh, muli, mu- mu- muli maiwe ngati kuti zikolowa mu nsomba why chifukwa chokuti bungwe t- tali taligwira pakhosi lilibe ndalama zoti ligwire ntchito yokonza misewu chifukwa chani ife amene kuti kutsogolera ife nasokoneza zinthu choncho mavuto aakulu kwambiri kuti mene mtichokemo ikantchito yayikulu um, kuti ndalama ndalama zimene zikufunika kuti atolere Kuti ayambe kukonza msewu bwinobwino pakufunika 1.1 trillion. ndipo poyankhapo uh, wapampando maka woyank- woyank- poyankhapo pa madandaulowo mkulu wa nthambi yoona zapamsewu a christopher madalitso kuyera anavomereza kuti mavuto alipo koma anatsindika kuti malamulo alipo omwe athandizire kuchotsa um, akamberembere. Komabe, a Kuyera anati ndondomeko zogulira katundu m'boma zikuchedwetsa ntchito zawo komanso kuti andale ena amalowerera pa ntchito zawozi. Pakadali pano, mkulu wa bungwe la Roads Authority, a Amiel Champiti, wati kukonza misewu ndi milatho yomwe yaonongeka nthawi ya mvulayi kuli mkati koma vuto ndi kuchepa kwa ndalama zogwirira ntchito. nkhani ya ndalama um, ndi yayikulu kwambiri pa nkhani ya kumanga misewu misewu ndi uh, infrastructure imodzi imene ili yofunikira kwambiri misewu imayendetsa chilichonse chimene uh, chingathandizire ikonomi kuti ichite bwino kotero um, tikamanena za nsewu ngakhale mutayerekeza ndi nyumba mutha kuona kuti nsewu uh, ndi wodula ndithu kwambiri and uh, kuti muumange pamafunikadi pakhale ndalama zokwanira ndiye nditha kunena kuti uh, pa zaka ziwiri kuonjezerapo zapitazi uh, kwambiri kwambiri timakhala kuti ku maintenance-ku tikungoyang'ana zo- zobwera zodzidzimutsa ngati zimene zachitika pompano za madzizi ndi kuti nsewu mwina waonongeka kwambiri kuthamangira kumeneko koma routine maintenance periodic maintenance uh, ndi zina zotero zakhala zikuchitika mochepa kwambiri chifukwa cha kuchepa kwa ndalama uh, ntchito imene ikugwirika ku uh, kumene kwaonongeka ndi madzi Ku M1 pali malo awiri amene ali odziwika kwambiri, Mpasadzi Bridge ndi uh, Nkhamenya Bridge. Malo awiri amenewa anakonzedwa kale komanso magalimoto akhala akugwiritsa ntchito. Uh, chinachitika kwambiri ndi mtsinje kusintha njira imene umayenda. Ah, mtsinje umenewu utasintha choncho unaphotchola nsewu unaononga nsewu komano panopo takonza kuti magalimoto adziyenda bwino lomwe kuoloka Ah, kwenikweni tikhalanso tikumapitiriza kuti tilimbitse malo amenewo kuti apitirire kugwira ntchito kufikira mwezi wa Marichi kapena April kumene tiyambe kumanganso bridge ija kuti ikhale bridge yokwanira malo amene mtsinje ukuyenda ku uh, M5 nakonso kunali malo ambiri amene anaonongeka pafupifupi 9 malo onsewo takonza kwangotsalako malo awiri malo e, patsala malo amodzi pa Luluzi bridge pa Kasitu apo contractor akukayamba mawa malo amenewo koma tikamanena za ku lakeshore ndiye kuti Nkhotakota mutha kufikako ku Dwangwanso mutha kufikako mutha kupitiriranso ku Dwangwa mpaka na about 30 kilometers ndi pamene pali eh, malo ena owonongeka otchedwa Luluzi bridge Ah, malo ena amene atsalira ndi Nkhufi road um, kuchokera pa Nkhotakota kufika ku Kasungu pali malo ena atatu awonongeka nawonso contractor wakonzeka kale kuti akayambe kugwira ntchito so mwachidule titha kunena kuti msewu wa M5 ndithu uli accessible kupatula malo amodzi msewu wa M1 onse uli acc- accessible um, komano zomwe tikupangazo ndizakuti tikupitiriza kupanga kuti tionetsetse kuti pasakhale chosokoneza accessibility imeneyo kufikira titamanga atipasa mphamvu kuti ifeyo tigwire ntchito Um, nkhani ya akabaza imeneyi nkhani yoti ikuti- ikutivutadi eh, chifukwa akabaza ndi poyamba ndi amalawi akupanga bizinesi tsono ngatinso amalawi pamene akupanga bizinesi ikuwathandiziranso m'manyumba mwawo koma bizinesiyo tikunena kuti akamapanga asapange kuti aononge nayo miyoyo yawo komanso miyoyo ya anthu ena okay. Ndiye chomwe tikuchita ngati ku Road Traffic nchokuti tikuonesesa kuti a kabaza aja tiafikile komwe akukhala ndi mauthenga a pa nsewu, a kayendedwe kabwino ka pa nsewu. Komanso tikawafikila komwe akukhala kuja tikumapitisa chomwe tikutcha pa chizungu Mobile Maltis kapena Maltis yoyenda yenda. Maltis imene ijayi ikumathandiza kuti iwo aja. Maltis yoyendayenda ija ikumawathandiza kuti waja athe kupanga kukhala register komanso athe kupanga mpakana afika kupanga license koma ali kumudzi kwawo kuonjeza apo tapemphanso anzathu amene amawaphunzitsa an- anjinga za motowa kuti atsitsireko kamtengo kamene amalipira kale ankalipira 140000 koma pano 40000 kwacha yokha akupezeka kuti munthu wapeza license komanso Tikuonetsetsa kuti tikufikira ndi mauthenga a kayendedwe kabwino ka pa msewu malo aliwonse. Anyamata athu a ku Road Traffic akumakhala akumafikira ndi uthenga umenewuwu. Chinanso nchokuti njingazi zikufunika kuti zikhale zolembetsedwa mu kaundula wa Road Traffic kapena zikhale registered, zikhale ndi manambala chifukwa cha nkhani ya security komanso nkhani ya insurance. Tsono zonsezo mpamene. Tinapempha ku boma mogwirizana ndi a Macokasa ndipo boma linativomera. Panopo kuti upange register njinga ya moto ungofunika K50,000 yokha basi kuti ukapeze kuti walipira duty njinga ya moto yalowa mu kaundula. Komano kuoneka kuti so anzathuwa ngakhale tikuwafikira ndi mauthenga onsewa akupezeka akuyenda ndi njinga zosapanga register sakuvala zinthu zozitetezera okay? akuyenda mosasamala Ndi- ndiye zikukhalabe zinthu zovuta ndiye njira yake ndikuti tipite pansewu tsono kuti tiwagwire chifukwa sakutsatira chifukwa akati ayende pansewu akupanga ngozi zambiri ndiye tikumayenda pansewu mogwirizana ndi anzathu aku polisi ifeyo ama local assemblies komanso eni ake amene a Macokasa chifukwa a Macokasa nawonso avomereza kuti azinzangawa apasidwa mwayi wonse koma sakumvera kuti asinthe ndiye nawonso a Macokasawa a Malawi coalition of kabaza operators amenewawo amene ngati umbrella body yawo nawonso avomereza kuti sitikuchita bwino tiye tikhale pansewu pansi pansewu limodzi kuti tigwire njinga zomwe sizikutsatira malamulo. bungwe loona za misewu la roads authority lati kuchuluka komanso kutsalira kwa ndalama zachipukuta misozi Vuto la mafuta a galimoto komanso madzi osefukira ndi ena mwa mavuto omwe akukhudza ntchito yomanga msewu wa M1 kuchoka ku Lilongwe mpaka ku Mzimba. Mkulu wa bungweli, Engineer Ammiel Champiti, wati pali anthu ambiri omwe boma likuyenera kuwapatsa ndalama za chipukuta misozi komanso kuchotsa ena omwe analowerera m'malire a msewu kuti ntchito yomanga msewu watsopano iyende bwino. Iwo akufotokoza. Ntchito ya ku M1 imene yachokera pa Kamuzu International Airport kufikira ku Chiweta yagawika m'malo folo. Uh, gawo loyamba kuchoka ku Kia kufika pa Kasungu eh, then kuchoka pamenepo Kasungu kufika ku Jenda, kuchoka ku Jenda kufika Mzimba Turn Off. Gawo lomaliza likuchoka pa Kacheche kufika ku Chiweta. Ntchito imeneyi a, ndinene motsindika pano kuti a, ikuyenda bwino a, kwa amene amayendayenda msewu umenewu atha kukhala mboni kuti ntchito iyi ikuyenda bwino a, magawo onse. Uh, mwina ndiwonjezepo uh, pa gawo lina la zochitika zimene uh, zikuchitika pa lot 2 pamene uh, dziko lonse likudziwa kuti pa mpasadzi ndi pa nkhamenya panaonongeka ndi madzi osefukira uh, ntchito imeneyi anthu apezapo nkhani yoti azilankhula ena mwina kungofuna kuti apangitse anthu athamange magazi koma mwina ah, ah, ka- ndinene motsindika pano kuti ah, mpasadzi bridge ikudutsika ndithu ndipo chikonzere ah, ah, diversion iyi yakhala ikugwira ntchito mpaka panopa Kuwonjezerapo kuti tayipanga kukhala ya temporary, tsopano tikunkira tiyiwonjezera kuti ikhale yoti itha kukhazikika ngakhale zitabwera mvula zina zingapo. Ndiye ntchito yowonjezera kuti ikhale yokhazikikayo ili mkati padakali pano. Panopo tili ndi gawo lakuti anthu akutha kudutsa galimoto imodziimodzi koma khaleni khaleni, Pakamatha mwina masiku 10 tikhala kuti talongosola gawo loti magalimoto atha kumadutsana awiri ngakhale pali pa diversion kufikira mvula itadutsa tidzatha kuti timangeno bridge imene ili yokhazikika kudzakadzaka imene ikhale m'malo omwe pali bridge kale kapena panali bridge kale. Ndipo nduna yoona za mtengatenga a Jappie Mhango yati unduna wake ukudziwa za mavutowa ndipo ikuchitapo kanthu pofuna kulipira ndalama zonse za chipukuta misozi kwa anthu onse omwe akukhudzidwa. Ndine wokondwa kuti lero lino tayika nthawi. kuti tiyendere msewu wa m1 sikuti tiyenda msewu okhawu tipita malo angapo ku m5 eh, apa tikafika mpaka ukaronga chifukwa apresident a dziko lino a- a- atiuza ku unduna kuti chi- tichite machawi kuti misewu imene yaonongekayi ikonzedwe choncho taona ngati china choyenera kuti tione tiyende tione kuti- kuti zinthu zili bwanji kuti pamene tikuthamangathamanga tizikhala tikuti- tikuziwa kuti chimene tikupanga ndi chakuti chakuti choncho uh, kufika pano mene tayendera kuchokera ku lilongwe kuja uh, ndine okondwa kuti um, ntchito yo- yomanganso msewu wochokera ku lilongwe kubwera ku kasungu ikuyenda bwino um, contractor akugwira ntchito yabwino Ah, ntchito zina pang'ono zachedwa ah, pa zifukwa zosiyanasiyana Ah, monga mnamva pali nkhani zimene anthu ena akudandaula kuti sanapatsidwe chipukuta misozi eh, kuti akatundu awo ti- mwina tichotse Ah, zimenezo nazonso zikukhala ngati zikuchedwetsa ntchitoyi Um, eh, kwinaku mwina eh, zi- zinthu ngati zipangizo za magetsi zimene zinafuna kuti zichotsedwe zisunthidwe sizinasunthe zimenezo nazonso zikupangitsa kuti ntchito izikhala ngati ikuchedwa koma kutenga ndi ah, quality ntchito imene akugwira ma contractor onse ndikhulupira ndine okhutira kuti ntchitoyi akugwira bwino akugwira mwaukadaulo wabwino tikuona kuti tikhala ndi msewu wabwino kupita ah, kutsogolo District councils have been cautioned against misusing funds under the Constituency Development Fund CDF once government starts disbursing the 5 billion Malawi Kwacha under the development basket

the number of teams in the NDL. So when the time is ready, if make the decision, they will share that information with you. unduna wa maboma ang'ono komanso chitukuko wachenjeza makhonsolo kuti apewe mchitidwe wakatangale ndi ndalama za thumba la chitukuko la cdf zomwe boma liyambe kupereka posachedwapa nduna mu undunawu a ben phiri ati boma likufuna kuti ndalamazi zigwire ntchito moyenera pofuna kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko mdziko lino mtolankhani wathu ku ntchisi henderson charles msusa analankhula ndi ndunayi a ben phiri tinabwera kuzawapempha kuti tsopano tiganize monga a president akuganizira tione masomphenya a president ndipo tizichita align ku masomphenya a president a president afuna malawi wabwino a president afuna malawi watsopano malawi amene sitikhalanso ndi mabridge amatabwa mabridge owonongeka sitikhalanso ndi zipatala kutalikutali. Sitikhalanso ndi masukulu opanda ma desiki. Sitikhalanso ndi ma services amene ali kutali. A president akufuna kuti kuchedwa kumene tinachedwa tichite catch up, tifike pamalo amene tinganene kuti Malawi akuyenda tsopano. Kuti zonsezo zitheke, sizitheka a president ali ku state house. Zitheka chifukwa tili ndi ma council amene akudziwa kugwira ntchito. Zitheka chifukwa tili ndi atsogoleri amene azichita align ndi masomphenya a president malawi wabwerera mbuyo chifukwa chakuti nthawi zina timapatsirana amene akuyenera kugwira ntchito ndi awo ndi awo nthawi zina tabisala kuseri kwa katani ya ndalama tilibe ndalama nthawi zina tabisala kuzosiyanasiyana chilungamo ndi chakuti 24 hours yomwe ija anatipatsa mulungu kumwamba adapatsanso aku china adapatsanso aku india anapatsanso aku zambia anapatsa ku mozambique kuno nthawi zina tikati tigwire ntchito timagwira ntchito 4 hours zokha chifukwa tikakayamba ntchito 8 o'clock tipezeka kuti mmalo moyamba 8 tikubwera 9:30 tikuweruka 4 lokoloko mmommo muli nthawi ya whatsapp 2 hours mmommo muli miseche yeniyeni imene tagwira ntchito tsiku limene tapita kuntchito ndi 4 hours and tikuyembekeza kuti 4 hours atisinthira nyengo za 20 hours zathu sizingatheke amenewo ndi adani a dziko ndipo akapezeka akukhalabe ndi attitude yosagwira ntchito sakuyenera kukhala m'masomphenya a president pakadali pano wapampando wa khonsolo ya boma la ntchisi a maloto chimkombelo avomereza kuti bomali ndilotsalira pa nkhani ya chitukuko anduna apereka uthenga ofunikira kuti tisinthe kaganizidwe ndiye atipezanso ifeyo atsogoleri amene tili kuntchisi kuno pakadali pano motsogozedwa ndineyo ngati cheya wa khanso kuti tikuganizanso kunena kuti ntchisi yongotsaliradi koma tikuyenera tichitepo kanthu kuti zinthu zisinthe ndipo takonzeka kutukula madera athu poonetsetsa kuti ndalama zimene uh, zikubwera ma 5 billion kwacha ochokera kuboma kupita mma constituency agwire ntchito yake yoyenera tili ndi mapulani abwino komanso tigwira ntchito uh, molumikizana ma mp makhansala uh, asekretariat a council mafumu ndi wina aliyense kuti boma lathu lipite patsogolo tilibe uh, misika imene uh, im, ndiyotukuka tilibe ma infrastructure o- olozeka Ah, boma lathu ndilotsalira kwambiri pa zitukuko zosiyanasiyana anthu ambiri mwina moyo wawo wachuma ndiobwereranso m'mbuyo ndiye ah, ndalama zatsopanozi zitithandizira kuti tikhale ndi misika yabwino komanso makamaka tikhale pa ubale wabwino pakati pa khanso ndi anthu amene akuyenera azipereka misonkho Tsopano tiunikeko nkhani za malonda pamene tikupita chakumapetopeto kwa pologalamu imeneyi ya Sunrise. NBS Bank yati ndiyokhutira ndi momwe ligi ya National Division yomwe bankiyi imapereka ndalama zake yayendera. Banki ya NBS inayika padera ndalama zokwana K1 biliyoni zothandizira ligiyi m'zaka zitatu. Mkulu wa zamalonda ku bankiyi a Frank Magombo wauza msonkhano wa atolankhani ku Blantyre kuti pomwe ligiyi ikupita kumapeto lamulungu, Mpira wapita patsogolo komanso anthu ambiri akugwiritsa ntchito banki yawo potumiza komanso kusunga ndi kulandiriranso ndalama zomwe. Mmene timayamba uh, tournament imeneyi sitimadziwa kuti angawine ndani, komano ndithu mpira wake ndithu wakhala ndithu uh, wa competitive ndithu sitimadziwa kuti angawine ndi ndani. panopo tikudziwa kuti no a red lions ndi amene atakhale ndithu ma champions koma zimene zizi sitimadziwa kuyambirira I- inali eh, mpira ndithu wa wa serious ifeyo tasanga kuona kuti ma teams amene amenya mpira mu league imeneyi apeza ndithu mwayi okhala ndi experience kapena exposure mmene league imayendera Eh, mmene mwaonera mzaka zapitazi um, matimu amene amachoka ma, uh, ma regions akapita mu elite league ambiri amaba- amawapanga relegate chifukwa chokuti amakhala kuti alibe experience koma panopo aliyense anali ndi mwayi omenya mpira home komanso away zimene zizo tikhupira kuti zathandiza ndithu wapatsa experience yabwino yoti akhoza omenya mpira wabwino Ndipo ifeyo ngati bank tikukhulupilira kuti exposure imene tapatsayi, experience imene tapatsayi, ma teams amene akuchoka mu NBS Bank National Division League kupita mu Elite League sakaapanga relegate chifukwa ali ndi experience yofunika ndithu kumenya mu mu league. Komanso ifeyo ngati a bank em ti ndi chikhumbokhumbo chathu kuti ma players amene amenya mu league imeneyi, eh, nbs national division league tioneko ma players awiri angapo amenenso akafike ndithu ku national team ifeyo ngati bank eh, timaziona kuti tili nawo pamodzi or timaziona kuti ndi mbali imodzi imene timakhala nayo ya mu community kapena chizungu chake amati ndife corporate citizen timaziona kuti ti, ti ndi udindo otenga mbali pa zinthu zimene zikuchitika m'ma communities athu kapena m'midzi yathu ndipo mkulu oona zamalonda ku bungwe loyendetsa mpira la football association of malawi a mayamiko kafwamba wati ndi wothokoza nbs popereka ndalama zoyendetsera ligiyi ndife osangalala okhutira ngati uh, bungwe loyendetsa mpira malawi muno amene tikunena kuti uh, ligi ndi ya nthawi yoyamba Ah, koma mmene ayendera tasangalala taona matimu akupikisana ma week nayini aja akumangosiyana mwina ndi mapoints ochepa kuonesa kuti kunali competition yamphamvu mu ligi imeneyi Ah, mmene ndinanena muja kuti tili ndi nkhani zambiri zabwino zoti mwina titha kupanga share kusiyana ndi ma challenges amene mwina timakumana nawo koma so far ngati bungwe loyendetsa mpira mdziko muno ndife okhutira chamene timanena kuti ndi uh, League imene tayamba kwa nthawi yoyamba eh, tayiona mmene yayendera ah, ndi nthambi imene imaona za competition eh, tikhalanso pansi kuwunguza kuti ngati pali koyenera kuonjezera matimu ena kapena kupanga maintain so zonse zikadziwika ndi kuti tizakumananso pabwalo pano ndikulongosola kuti eh, chitsogolo tiyende motani Eh, pameneponso ndiye pamapeto pa program yathu ya sunrise pano pa zodiac television eh, tinabwera nazo ndithu takukhuthulirani eh, tichokepo pano mm. ine dzina langa ndi john paul kayuni komanso mzanga ndi timon piringu tiyamike kwambiri amene anajambula zimenezi kuti zioneke bwino amene ndi Dave Mpinga komanso uh, David Chapita amene amatsogolera zonse kuti zionekenso ndipo anakonza programuyi eh, Alex Banda. Eh, mm. zikomo kwambiri timu yonse tikhale tikubweranso pano ndi maprogramu ena khalani pomwepo